ebukarịsịa na mbụ ya ịga gara ya ekenekwa m unu ndị igbo mụrụ m mụọ nze mụọ ọzọ a sị m ka m bịa kenekwa ụmụ igbo be anyị ọzọ ndị ife fa dị m mma a sị m na m bụ onye igbo na ọ tọgbukasịana m ọ na-atọ m ka mmanụ aṅụ na m bụ onye igbo onye ọbụla na-anụ olu m bụ onye igbo ị nọ na mba niile ebe ị nọ ebe ọbụla ị nọ a sị m na ọ ga-adịla anyị niile mma na nkwọ ọ ga-adịla anyị mma na eke ọ ga-adịla anyị mma n'afọ ọ ga-adịla anyị mma n'orie ebe ọbụla onye ọbụla na-anụ onu m ọ ga-adịrị unu niile na mma ọ ma akọ anyị ife dị mma anyị na-achọ ọmụmụ ama akọ anyị ife enwe enwe ama akọ anyị akụ na ụba ama akọ anyị ife niile dị mma a na-achọta n'ụwa anyị ga-enwetacha ya n'ofu n'ofu wee sịkwa ka m bịa ọzọ mụnwa bụ nwaada igbo global sị ka m bịakwa ka m bịa fụkọlịtakwa ụmụnne m ọzọ wee sị ka m pụta bikonu ndị igbo ife eji mara ụmụ igbo bụ na anyị fụrụ onwe anyị n'anya anyị fụrụ onwe anyị n'anya ndị igbo wee sị ka m bịa ka m kwukwuo ọzọ ka anyị na-akụzirinụ ụmụ anyị ka esi enyelu ibe fa aka ị fụ nwanne gị ebe ọ na-afịa ya arụ anyị ebido na-eme ka ụmụ anyị malụ na o nwere ife na-aza enyemaka ị fụ onye ife na-emebinarị e, e, na mmadụ dara ada i nyelu onye ahụ aka dọnite ya ụfọdụ ụmụ anyị amarọ ife na-aza inyelu mmadụ aka mmadụ nwere ike ịfụ onye needilu ezigbote enyemaka ọ nọ n'ezigbote ife arụ ụfụ ụmụaka nọdụ fa na-ekiri onye a na-amụ amụ onye a nwere ike ọ na-anwụ anwụ onye a nwere ike o needilu ka enyere ya aka ozugbo before o si n'ife ọzọ banye n'ife ọzọ ụmụ anyị nọdụ fa na-ekiri fa amarọ nke fa ga-eme ọzọzi fa anọrọ na-amụ onye nwe amụ ha ama ama otu e, ihe ha nwere ike imenwu wee sị ka m pụta ọzọ ka m bịa gwa ndị igbo be anyị bikonu ka anyị na-akụziri ụmụ anyị ka a malụ ka esi enyelụ onye chọrọ enyemaka mmadụ nwee ike ọ bụ na o nwee ka o si dịrị o needie ka e kunye ya mmiri ka ọ ṅụọ maọbụ ka e wetara ya ofu ife ife dị na nso ka anyị na-akụzi ka ha nwee obi ihe na-aza inyelụ mmadụ aka na ọọ ife fa mụta na nwata ka fa ga-eji too na-agwakwa anyị nwa bụ ndị bụ ndị okenye ama m na o nwee ka o si dị n'ụwa mana ka ụra na-enwetara onwe ka anyị malụ ife na-aza na onye nọ gị n'akụkụ na o needikwa na obele enyemaka nwa obele ị nwere ike imenwu ka anyị tinye ya n'ime onwe anyị ị na-egosi ibe anyị mmadụ ibe anyị nọ na ụsọ nọ n'akụkụ anyị ine anya ịfụ na o nwee ka o si dịrị ya nwa obele onye enwe na otu ọbụla ị ga-esi ọbụna isi n'inye ndụmọdụ ịgbaziri ụzọ ịkụziri ife inye ife na-enye enye ka ọ na-adị anyị n'ime obi na inyekwalụ mmadụ aka sokwa na ife dị mma mmadụ ga-enwe mmadụ ga-ama na ndụ n'ụwa anyị nọ na ya ị nọdụ ị jụọ onwe gị ụbọchị ọbụla nke ndụ gị o nwegokwa onye m nyere aka o nwekwa onye m mee ka o nwee ọṅụ n'ime o nwego onye m nyegolo aka taata o nwego onye m nyegolo enyemaka na na na this week ka anyị mara ife na-aza ka anyị ga na-enyelu ndị nọ n'akụkụ anyị aka kụọra na ị nwere ike ịsị na onye a na ọ dịrị ya mma ma ọ bụ na mụwa na m chọkwulu enyemaka nke m onye ọbụla nọ n'ụwa nwere ebe o si chọọ enyemaka ọ ga-enwenata onye ị fụ n'akụkụ ị ga-egosi enyemaka ya ka m ji pụtakwa m nee anya m fụ ife dịka ọ na-akọ anyị n'ime anyị na anyị amachara ya bụ ife ka anyị mara ife na-aza ị na-enyelu onwe anyị aka ọ kachasị ụmụazị ị na-enyelu onwe fa aka na ị na-enyekwelu ndị okenye aka ị nwere ike na-aga ị fụ onye okenye na o nwere ife o needili enyemaka at the point of time anyị amalụ ọ bụrụ ịnọdụ ị na-asị na ọ gbasarọlụ gị onye ka ọ bụ na ede emekwa ọ dịrọ mma ife eji mara ụmụ Igbo mmụọ nọ n'ime anyị mmụọ anị be anyị ife kacha ife njimali ya kacha ọ na-eme bụ ị na-enyere aka ị na-enyere aka ị na-enyere aka na-afụ ebe arụ na-afụ mmadụ ụfụ ebe ebe ebe ọ kachasị wee dị na-eme mmadụ ọ na-adị ka onye nwa na ana ana mmụọ be anyị mmụọ anị be anyị bụ ihe inyere aka ka ọ kacha ọ na-eme eji mara ya agwa ya bụ ịfụnanya a na-ekwu maka ya ndị Igbo wee sị ka m pụta n'ụtụtụ okwu adịrọ n'ụka mgbede maka na m kwukwere mgbe gara aga na ọ nke dị mma ka m ga-eji na-apụta nke dị mma ka ọ ga-esi dịla ana igbo mma ka ọ ga-esi dịla ana igbo mma ọ nya mere m ji pụtakwa wee sị na nchịkọta okwu m biko ụmụ igbo ka anyị na-eme ihe niile anyị na-eme n'ụwa ka anyị na-etinye n'echiche anyị na inyelụkwa mmadụ ibe anyị aka na ọ dịkwa ezi mkpa ọ gwụkwanụ m ka ọ dị m n'ọnụ ọ ga-adịkwanụ biko nke onye chiri ya zee jisie n'ike ekwukwa m ya mgbe m na-ebido na ọ ga-adịrị ụmụ igbo na mma ebe ọbụla onye nọ ọ dịrị gị mma taa arụ a na-afụ gị ụfụ ị na-achọ ebe ị ga-esi nweta enyemaka onye ga-enyere gị aka onye ọbụla ga-enwetacha ihe niile ọ na-achọ ihe niile dị mma